ee bịakwanụ ka unu fụ ka esi wee jide pastọ na-akpọ ntu o wee bụrụ na ọ sọ ntu ka pastọ a na-akpọ ee bikonu ọkwa a na-ekwu ihe ndị pastọ na-eme ndị pastọ na-eme asị ee hapụkwanụ ndị etere mmanụ ndị etere mmanụ ị fụrụ n'anya ete ọ ngị tere ya mmanụ onye nọgide nọgide nọgide o nwe ike ọ zụkata afịa afịa adị aga maka ihe afụzi na bụ n'ọtụ ụlọ ụka ka ego dịzi onye nọkata nọkata o jee mepee biznes senta bụ ụlọ ụka nọrọzie na-anakọ ndị mmadụ ego ọ ihe meenụ geenụ ntị ka unu fụ ihe meenụ afa nwoke a unu na obere nwa a bụ sọ mma kwa unu fụ ka o si ama abụba bụrụ sọ mma afa ya bụkwanụ prọfet o prọfet samuel Goodness Uche o nwekwa ministri ya na Kaduna ihe eji mara ya bụ prọfet talk na do ọ na-atọk ọ na-edu ọ na-atọk ị na-afụ n'anya ka unu fụ ihe na-eme n'ụwa a gịnwa na-eje eje eje i jee ebe i jee ebe a kpachara anya ndị oyibo sị that not all that glitters are gold ka ị kpachara anya jee ebe a jee ebe a ọ gịnị mee pastọ a sị na ife ụdị in fact na afa ya nickname ya bụ miracle nickname ya bụ ihe ọbụla ọ na-agwa gị ọ na-eme mere ụlọ ụka ya na-ewu na-ewu onye ọbụla ebe onye ọbụla si na kaduna ọ na-eje na nke minis- ọ na-eje na ministri ya ọ gịnị mee e wee sị na a pụta ọ nụgokwanụ nwaanyị o o ji ụmụ naabọ ị fụgo nwunye ọmarịcha nwunye na ọmarịcha ụmụ naabọ ọ mụrụ e wee sị na a pụtara ụbọchị ụka a

pastọ o prọfet nekwa ozugbo ọ fụrụ ya maịk o ji n'aka tụpụ n'ala o duru ndị a sị ha biko bịanụ bịanụ bịanụ duru ha pụọ ndị niile nọzi n'ụlọ ụka na-asị ọ gịnịzi ọ sị ha biko na ọ na-abịa na enwere imajensi o duru ndị a abụọ banyenụ n'ọfịs ya ka a nọdụ n'ọfịs a sị ọ na-ayọ biko gbuo ikpere na-ayọ ndị a sị ha biko nụ, ebeezi ka ihe a si wee pụta ebee ka ihe a si wee pụta ebee ka ihe a m mere since 2018 si wee pụta na ọkwa m esettlego ndị a ka ezi O wee bụrụ na o nwe ndị ya na ya na-akpọ ntu, ọ bụ na ọ mahọ, ndị a wee see ya. Ka ha na-eme ya, ha wee sechachaa ya wee dobe. Ọ nya ka ha wepụtaziri, wepụtazie ya wee were ya bịa blackmail ya ọzọ. O wee na-ayọ ha na-ayọ ha na-ayọ ha na-ayọ ha. Ọ dị ka ha ekwete, dị ka ha ekwetehọ, o wee che na okwu ebigo, na o nyechago ha ihe niile ọ sị a ha nye, na ihe ọbụla ha chọrọ na ọ ga-enye ha, ka ha hapụ iwepụtakwa mbụ ihe vidio a na-efere mba ụwa. Biko nụ, gịnị mee? O wee che na okwu ebigo, ụmụ nwanne m, wee nachighaanụ n'ụlọ ụka metọpụ ihe o mere ọ nya ka o ruru na mgbede mgbede ụbọchị a ka ọ bụ- fụ ozi ọ bịa n'ụlọ ụka o nwezi onye ọ fụrụ o wee bụ na ndị a pụrụ wee were mana ị ka m gwagodo unu ihe were ndị a iwe a sị na a na-anụ chọọ chọọ chọọ si si si na pastọ a na-akpọ ntu na ọ na-akpọ ntu na ọ na-akpọ ntu ụfọdụ sị na asị ụfọdụ sị na eziokwu ọ chọ ibute okwu ụfọdụ sị na ha ejidego ya ebe ọ na-akpọ ntu ụfọdụ sị na asị nya nwa ka ha ji wee jee tụnyebe tụnyebe wee wepụta nke o mere mgbe ọ na 2018 ka unu fụ ihe na-eme n'ụwa gị nwa na-eme ihe chee sị na i mere ya na nzuzo kpacharụkwa anya gị e wee jee wepụtie mgbe azị ọ bịaziri n'ụlọ ụka na mgbede o nwezi onye ọ fụ o wee bụ na ndị esendichagorie ndị ndị isi ụlọ ụka niile sendierie ndị ọbụla nọ n'ụlọ ụka sendierie ma nwunye Nya ee, mkpu wee na-ada n'elu na-ada n'ala. Ozugbo o rutere, o nweghị onye ọ fụrụ n'ụlọ ụka, ọ bụ na ihe a esekletịgo ebe niile. Mgbe ọ na-erutezi, ndị isi na ndị elders bụ in council na chọọchị wee wepụta ihe a. Ọkwa unu fụ ka o si bụrụ sọ mma? Legodunụ ya. just 27 years afọ iri abụọ na ịsaa ọmarịcha nwa wee bụ na ọ ya o ketere na-eme n'ụwa a bịa na-brag na-eme i chee na onye na chineke na nọọsụ o si aka chineke kere ụwa eme miracle ị ma na otu otu ya na-afụ ụzọ o wee mee gịnị mgbe ndị elders bịa gosiri ya sị ya gịnị dị ihe a gịnị dị ihe a gịnị dị ihe a o tinye aka n'isi wee gbapụ a sị ị fụ ọsọ kitikiti katakata gbapụ n'ụlọ ụka gbapụ a chụba ya e mechaa ụfọdụ sị sị hapụ ya na a ga-ejide ya o wee gbapụ o wee pụọ ihe a nụzi bụ na pastọ akwụọ ụdọ nwụọ pastọ wee jee gbuo onwe ya gbuo onwe ya ọkwa unu fụrụ ya just afọ iri abụọ na ịsaa o gbuo onwe ọ sị na ihe nke a na shame dị too much ife ifele dị too much na ọ ma ebunwu ya etu a ka o si wee gbuo onwe ya ndị chọọchị wee sị gịnị that means na o nwere na miracle niile ọ sị ọ na-eme na asị miracle niile a ọ kpọlite onye a brabrabra before you know maka ọ machagonụ ihe gbasara onye a before ma ha na-enwechanụ agent ha bịa enwe agent ma mma agent nwee ike pụta pụta na-ajụ gị na-ebe gị ọnụ na-ajụ gị i mepeenụ ọnụ kọba ị ma ama na ọ ndị ha na ha so o nwee ike ọ sị gị abịakwa m na chọọchị a ei pastọ nke a ọ dị egwu ihe m ji wee bịa ebe a o mekwara ya ọ gwọrọ m ọya o mere m nke a ee chineke meenụ ka a zaa gị ekpere ma na ọ ndị otu i wee kọbara ya mkpa gị ị kọchaa o jee n'azụ jee kọrọ pastọ ọ pụtazi o were gị na-egbu amụma i chee na chineke gosiri ya ekwensu ji wee gosi ya ị ma na ọ ihe ọ ma maka gị ka o ji eme prophecy asọkwa m na ọ ha niile o asọkwanụ m na ọ ha niile e nwekwa ụfọdụ bụ fake prophet nke gị nwa na-ene n'ihe ama ọnyanwa ka eji wee je tunebe tunebe ndị niile a sị emecha miracle achọba ha wee chọba ha wee kpọpụtacha ha niile o wee bụrụ na ihe niile ahụ asị asị ma nwaanyị pụtarụ sị na ekidnapụrụ di ya o wee gbuo prophecy na a ga-erelizi di ya after two days a sị na ahapụgo di ya ma onye nka nya ee

mgbe a na-ekwu maka Chris Okafor na-ekwu ihe ya na eh, Doris Ogala na-eme ịghọtago ụfọdụ sị ee eh, hapụ ya na ọ a good man of God na ọ a real man of God a na-ekwu na-ekwu asịsị hapụ ya ee eh, ndị ụwa na-asị ka hapụnụ onye e tere mmanụ hapụnụ onye e tere ude onye e tere groundnut oil eji wee tekwa ya mmanụ nri hei ndị mmadụ biko nụ unu anazina azọchite ndị pastọs a na mụnwa amago ọtụtụ ndị pastọ bụ fake nke m makwa ha na-ayọ m bụ biko mụ biko m alapụtakwana ha ịfụrụ ya ị ga-ata ndị sị na ha adị ejezi ụka ị ga-ata ha ụta maka ihe na-emezi n'ụwa ọ karị mgbe Christo nke Okafor o nwe onye kwetenụ mgbe ejidechara ya ejidezie ya o nwezi ka ọ ga-ezi ịghọtago na fero o wee pụtazie maka ọ ma na etu ọ dịzi kịta na onye ọbụla ga-esi n'ụlọ ụka ya gbafụ ọsọ maka biznes ya emechie o wee bịazie n'ụlọ ụka sekpuru ana na-asị na ọ na-ayọzi biko na-ayọ sị biko nụ gbagharụnụ m gbagharụnụ m biko geenụ ya ọfụma Doris Ogala, mistakes have been made in the past. And I tender apology to. I'm kneeling down before everyone and before the church.
papa unu egechago ya unu egechago ya ihe na-eme n'ụwa ọ karị ka anyị kpacharụnụ anya a sị na ndị oyibo sị not all that glitters are gold ọ bụghị ihe ọbụla ịfụ na-amụke na-amụke i che na ọ ka ọ dị ọ bụọ gị baa ya ime ịfụ na ọ bụhọ ka ọ dị yes e nwe God Almighty that created everything mana ụwa emebigo ụwa because of ihe isi ike ị fụ onye ọbụla pastọ pastọ eju ebe niile maka na afụgo na ebe ego dị na ha afụgo na ọ maka ihe isi ike juru obodo a iju a na-enye gị hope na-aghọrị gị na-anakọrọ gị ego ọ nya nwa mere m ji ekwu abi ị fụ echetara m mgbe anyị na-eje ofu ụka atụba ego tụba ego sị na a chọ ịrụ one university a na-atụ m soro na-atụ atụcha nwa m ejenwu university ebe a nwa m ejenwuru university ọ bụzie sọ ndị ogbenye tụcha ego ọ bụzie sọ ụmụ ndị nwere ego na ndị politician bụ ihe na-agazite schools ndị ogbenye tụrụ na congregation ọ dịnụ mma ọ ihe chineke kwuru sị mere ọ dị mma biko nụ ihe nke a gwụkwara m ike nya ka m nenecha wee sị ka m weta ka ụmụ nwanne m soro m tinye ọnụ n'okwu a maka ịjụọ m onye ka m ma ajụ ihe nke a o righị unu ọnụ etu a ka nwa ikorobịa 27 years si wee bụrụ onye nwụrụnụ maka gịnị maka arụrụ ana talk na do talk the show talk na do ọ dị egwu biko ka m mara ihe unu chekwa n'ihe onyonyo a maka ị jụọ m onye ka m ga-ajụ ị jụọ m onye ka m ga-ajụ biko ụmụ nwanne m ọ bụrụ na ị nenere ihe a ruo kịta ka ekwana ihe mee na ị subscribe họ subscribe o ka i wee kwalite channel m a ee eh, biko subscribe ị share kwanụ ya tụsa ya n'efere mba ụwa biko o ị nụ ngwa subscribe sharerụ m tụsakwanụ ya n'efere mba ụwa o daalụ ngwa ka ọ dị o